Tinalitu mu Tsoka Flea Market mu mzinda wa Lilongwe kusankha tima T-shirt pa kaunjika ndi pamene tinadzangomvatu chimfuu, anthu kukuwa, malikhweru ndi malikhweru, mahoni komanso phokoso loti chikuchitika ndi chani ku msewu mpaka nafe kuthamanga kukafika ku msewu kumene kuja kukapanga check. Kudabwa anthutu akukhruza pa bridge ya nyuwani ya Lilongwe akutitu basitu bridge ija yatsegulidwa nde awowo ndi ma vendor, anthu a njinga za kabaza za moto komanso ma minibus driver kuthamanga kukhruza kuyesa kuti kodino zikutheka tiyese zida apapa basi zatheka ndekuti congestion traffic ikhala ikumachepetsedwa ndithudi. kumakamba zoti iyinso nde itiiti iyayi tikuonetseni mmenetu zinalili komano tifotokoze chonchi kunena kuti lerolitu pa 6 novemba 2025 mu mzinda wa lilongwe bridge ya nyuwani ndi zoona kutitu yapangidwa lonchi ndipo yayamba kugwira ntchito. Anduna amene amayang'anira za transport komanso public works amenewatu ndi a Feston Kaupa ndi amene akapanga launch bridge imeneyi kukayitsegulira kukadula maliboni kuti magalimoto akhoza kuyamba kumadutsapo njinga zamoto kaya ma minibus ndi zina zoterozo anthu kumagwiritsa ntchito bridge imeneyi ndithudi tikamakamba za bridge imeneyi ndi bridge tu imene yamangidwa ndi chithandizo chochokera mu dziko la japan ndipotu bridge inayamba kumangidwa mu chaka cha 2022 mwezi wa novemba kudzafika panopa chaka cha 2025 pa 6 November. Bridge imeneyi sizoti yatha china chilichonse, ikhala ikumangidwabe zina ndi zina zochepa zomwe zatsala mpakana kumakafika mu March chaka cha 2026. Inde tikukamba kunena kuti ena adzinenabe kuti no ichi ndi chitukuko cha Dr Lazi akutitu amene amanga bridge imeneyi ndi a Lazarus Chakwera kaya ndalamazo amazichotsa mthumba mwawo kaya komatu ife tikubweretserani tsopanotu maumboni onena kuti a ku Japan tu ndi amene amanga bridge imeneyi ndipo mwinanso mu zithunzi zina muziona zizionetsa kunena kuti no ambasadatu wa Japan anali kumeneko kukakhala nawo pamwambo otsekulira bridge imeneyi kuti ichi ndi chitukuko chawo ndetu dzulo anabwera makamaka pa tsamba lawo la mchezo la embassy ya embassy ya japan kunoku ku malawi ofesi ya kazembe ndipo anadzaponyapo zithunzi zimene mukuzionazo zoonetsa bridge imeneyi komanso anadzalemba zotere Lilongwe Bridge built by Japan will open tomorrow. Dzulotu limenelo kumalemba kunena kuti bridge ya Lilongwe yomwe yamangidwa ndi Japan imeneyitu itsegulidwa mawa ndipo izitu tikukamba zoti zinalembedwa pa peji ya Embassy of Japan in Malawi. Ofesi ya kazembe ya ku Japan kunoku ku Malawi. Mwaiona imeneyo winabe azikhala ayiayi imeneyo ndi ya Dr. Lazi anamanga zinachoka mthumba mwani popeza awo akubweratu kunena kuti amanga ndiwo zimamangidwa mu nthawi ya Dr. Lazarus Chakwera. Bwanji titamakamba choncho? Bridge yamangidwa mu nthawi ya Dr. Lazarus Chakwera koma kuti yamangidwa ndaku Japan. Osati kuti Chakwera iyayi. Sizimamkhuzapo china chilichonse. Ndi apa zikuoneka kuti ndalamazi anazitenga ndi kumangozigwiritsa ntchito okhawo ma Japanese kumanga china chilichonse okha ndi kungopereka bridge ndi osati kutenga ndalama kuzipereka m'manja mwa achakwera kapena boma lawo tiyeni mukamangire za zoti iyayi ndalama zimenezo zikathera ndithudi pa mulomo kapenapo mwina m'matumba mwa anthu ena ake Ayi, zimenezotu ndi zimene zachitika. Chitukuko chabwino chomweno tikhoza kumanyadira zonena kuti mwina mwake congestion ikhala yachepetsedwa. Ma guy amene mwakhala mukugwiritsako ntchito bridge imeneyi yakalekale ija, ikamafika cha m'ma 4, 5, 6, eeyi pamakhala traffic osati masewera. ndiye kuti fanzi yomwe imachokera kwa chinsapo ikufuna izipita mmakwawo ndi mamene basi yawo fanzi yaku area 25 fanzi yaku area 49 fanzi yamu chigoneka ku area 47 fanzi yakuti konse uko pamavuta pamenepo ndi muziyenda pang'ono pang'ono pang'ono koma apa mmene apanga chonchimu awonjezera maleni ndiye kuti no maleni 4 a magalimoto azikhala akuluza osati masewera amwene traffic ingachepetsedweko zinthu zabwino kwambiri mm -mm. tikambe apa zitukuko izizi ndi zabwino komano nthawi ina yake ndiofunikira zonena kuti tizidzazimangira zinthuzi tokha osati kumachita kudalira kuti ena ake atimangira ena ake atimangira tikhoza kuzimangiratu zinthuzi tokha tili ndi kuthekera kumeneko chabe kungotino pena pake andale athuwa amatilephera ndithu timangofuna tipangepo noti chinthu chimodzi apa mukanakhala ndi mu ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera mukuona bwanji magayi anakatsegulira bridge imeneyi anakakhala ndani kodi akanakhala nduna yoyang'anira za mtengatenga kapena president mukuona bwanji tuzeni maganizo anu mu comment section koma mukamatiuza maganizo amene osaiwalanso kulemekeza maganizo a anzathu akuti